alhamdulillah an bɛ yafa deli an karamɔgɔ an ɲɛ jɔyɔrɔ an'an bolo minɛbaga shek sherifu usumani madani hayidara si kuntaala jan kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o di an ni karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ala k'o kɛ mustafa kama sɔli ala rasulu n'ala subahana wa taala ka jɛn ye an bɛna baro ni an balimaw an kanubagaw an'an sinjiw ye silamɛya kɔnɔ fama kɛra nka ɲinɛ ma kɛ tulow bɛ fama ɲɔgɔn kumakan ma nka alahu taala ye min dɔn o ye wasa kɛ dusukunw bɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kama foyi t'olu bɔ u fara fo n'a kɛra dɔ la kelen bɔra ala kɔ ala k'an ka kanu kɛ ala kama kanu ye ala k'a jidi fo janatoli firidawusi la n'ala subahana wa taala ka jɛn ye an bɛna baro kɛ min kan bi o de ye cɛ ka muso minɛ cogo ɲuman ye cɛ ka muso minɛ cogo ɲuman bi naani ani wolonwula de don an bɛna fila ou bien saba ta k'o walawala ni ala sɔnna don nataw la ka si d'an ma an bɛna ɲɛfɔli kɛ a tɔw la ni ala y'o si kalifa an na tiɲɛ don bi t'an ka don ye mais an y'a kanu ka baro kɛ ni aw ye bi sabula an famana komi an y'a fɔ cogo min na cɛ ka muso minɛ cogo ɲuman bi naani ani wolonwula de don muso ka cɛ minɛ cogo ɲuman o bɛ yen mais an mago bɛ min na bi o ye cɛ ka muso minɛ ka ɲa furu tɛ diya furuden fila kɔ kuma o kuma la an b'a taa ni ka segin muso bɛ min kɛ cɛ ye de retour cɛ fɛnɛ kan k'o kɛ muso ye o de bɛ furu diya furu tɛ mɔgɔ kelen ye furu tɛ muso dɔrɔn ye mais n'i ye jateminɛ kɛ an ka bi furu bɛ musow de bolo hakɛto bɛ kuma kɔnɔ an balimakɛw ye an'an karamɔgɔw ye cɛ ye du ɲɛ jɔyɔrɔ de ye cɛ de ye dutigi ye muso bɛ wele de ko dutigi muso muso man ka jɔ dutigiya jɔyɔrɔ la wa muso man ka dutigiya fana ɲini sabu e t'a ye wa i n'a man kan e ye dutigi muso de ye i ye dutigi ka mara mɔgɔ de ye i kan ka dutigi ɲini k'a dɔn ka muɲu a kɔrɔ ka sabali a kɔrɔ n'i ye mɔgɔ dɔn a minɛ cogo t'i kamanagan muso ka suuli a cɛ ye ka sabali a cɛ kɔrɔ ka nisɔndiya a cɛ ye ka labɛn a cɛ ye ɔ o ɲinina muso bolo o bɛ ka fɔ musow ye waati bɛɛ cɛ fɛnɛ kan ka muso minɛ cogo di cɛ kan ka muso minɛ cogo ɲuman kɛ cogo di a kan ka bɔ sira jumɛnw ni sira jumɛnw fɛ a kan ka mun ni mun kɛ ni ala sɔnna an bɛna an da don a la dakuruɲɛ damadɔni inshallah a fɔlɔfɔlɔ de ye i janto i ka furumuso ɲuman sugandi i yɛrɛ ye i ka furumuso ɲuman sugandi i yɛrɛ ye ne balimakɛ kana furu kɛ ko karisa tigɛcogo ka ɲi kana furu kɛ ko karisa bɛ pari i kana furu kɛ ko karisa bɛ se démarche la walima a bɛ se yɛlɛ la walima a bɛ se kuma la ayi n'i bɛ si ɲuman n'i bɛ fɛ ka ɲɔ ɲuman sɔrɔ i bɛ si ɲuman de sumanfɛn ɲuman sɔrɔ i bɛ si ɲuman de dan ni falenfɛn ɲuman falenna suman si bɛ ɲa bamanankan don i k'i hakili to o yɔrɔ la ɲɛda ɲumannin bɛɛ tɛ tata ye sugantili kɛ fɛn na fɛn min ka ɲi min bɛ kɛ sabula furu tɛ dorokiba ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ k'a bila furu t'o fɛn ye furu ye i b'a kanu ka don a la fo ka taa se saya ma wa i b'a kanu fana ka muso de furu min bɛ k'i denw bangebaga ye i b'a kanu ka muso de furu min b'i ka du jɔ i b'a kanu ka furumuso de furu min bɛ kɛ futinɛ yeelen ye ka mɛnɛ i ka du kɔnɔ i b'a kanu ka muso de furu muso min b'i ka du jɔ i b'a kanu ka muso min muso de furu muso min jan bɛ to i la ka janto i ka denw na ka tila ka janto denbaya tɔw la ani balimaw la mais ka muso furu k'a ka na e ka so kɔnɔ i kelen dɔrɔn a k'e kelen dɔrɔn de bonya cɛ si t'o laɲini muso in de bɛna k'i denw bangebaga ye a kɛra kɔnɔɲɛ hakɛ o hakɛ ye ala mana min latigɛ aw ye kana sɔn ka muso sugandi min bɛ fuden wolo ka d'i ma cɛ si ka laɲini tɛ o ye sugantili kɛ min bɛn'i dɔn k'i somɔgɔw dɔn sugantili kɛ ɲuman na bangebaa ɲuman sugandi i denw ye ne balimakɛ muso ɲuman suganti i yɛrɛ ye bangebaa ɲuman suganti i denw ye du jɔbaga suganti muɲubaga suganti faamubaga suganti i ka sabalibaga suganti i yɛrɛ ye ne ba ne balimakɛ i ka hɛrɛ bɛ o de la ɲɛda ɲuman n bɛ segin a kan a bɛɛ tɛ tata ye forme ɲumanba in fana bɛɛ tɛ tata ye tali kɛ fɛn na min bɛ kɛ siniɲɛsigi ye ani min bɛ si ɲuman di i ma tali kɛ fɛn na min bɛ kɛ siniɲɛsigi ye ani min bɛn'i somɔgɔw dɔn a ka faamu n'a ka kodɔn na muso ye kalali kɛbaga de ye muso tɛ farali kɛbaga ye bamananw ko ko da de ye ntɛgɛnɛ ye ala k'an ni sahaba bɛn sugantili kɛ i yɛrɛ ye ɲuman na ɲuman min b'i nafa cɛ ka muso minɛ cogo ɲuman filanan ye jumɛn ye i pari i muso ye i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ pari i ye cogo min na i k'i pari i muso ye k'i pari a ɲɛ kɔrɔ i bɛ n'a fɔ i muso bɛ pari i ɲɛ kɔrɔ cogo min na alahu akibar a ka di cɛ bɛɛ ye i k'i muso parilen koɲuman ye a ka di cɛɛ bɛɛ ye i k'i muso kasa duman mɛn wagati bɛɛ la a ka di cɛɛ bɛɛ ye i k'i muso tagamacogo ɲuman dɔn wagati bɛɛ la wa a ka di cɛɛ bɛɛ ye i muso ye cogo ɲuman ka ye o bɛ cogo min na dɛ ne balimakɛ ni muso cɛɛ bɛ yen a bɛ fini minnu don olu wolomana ani cɛɛ tɛ a bɛ min don o tɛ kelen ye o y'a fɔlɔ ye a filanan a bɛ wusuli min kɛ an'a bɛ kasa duman min kɛ n'a cɛ bɛ an'a cɛ tɛ o tɛ kelen ye ni cɛ bɛ yen démarche min bɛ kɛ cɛ ɲɛ kɔrɔ ani cɛ tɛ o démarchew tɛ kelen ye i bɛ se ka kuma mɔgɔ tɔw fɛ ni kumakanso voix dɔ ye i voix normale ye mais ni cɛ bɛ yen o voix normale tɛ baara kɛ o yɔrɔ la voix bɛ fari faga dennin ka kɛ kanu ni hinɛ voix ye o bɛ cogo min na dɛ cɛ fana ko n'i bɛ muso i muso ni muso bɛ i kɛrɛfɛ i ni muso bɛ ɲɔgɔn kan waati min na k'i fɛnɛ ka janto i yɛrɛ la i ka ba don i yɛrɛ la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ i k'i labɛn k'i pari k'i cɛtigɛ i b'a fɔ ko dununkala a ye siga t'a la muso ka fini sexy don muso ka pari muso ka démarche kɛ cɛɛ fana b'a ka dankɔrɔbaya taama k'a muso ɲɛna siga t'a la dɛ i bɛ dorokiba don ka bɔ ka taa dugu kɔnɔna la forokiya bɛ don ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ mais walahi a hakɛto bɛ kuma kɔnɔ ala kama ka yafa n ma cɛ ka kamalenbaya bɛ k'a cɛ muso de senkɔrɔ cɛ ka kamalenbaya bɛ k'a muso de ɲɛkɔrɔ a jiri muso la ko kamalenba belebeleba minnu bɛ yen n ma alakotalaw fɔ dɛ yafa bɛ kuma kɔnɔ ala ni kira kama ni n donn'aw gasi la ko ko ne y'o ɲɔgɔn de n muso ye n'i ko cɛtigɛli ni ceinture ye ko n bɛ so la n'i ko veste ko ni n y'o don ɲɔgɔn tɛ yen culotte complet o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ dorokiba don i bɛ forokiya don ka bɔ karamɔgɔkɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ karamɔgɔlama de la kɛnɛ ma mais n'i donn'i ka so kɔnɔ karamɔgɔya guloki bɛ bɔ i bɛ kɛ furucɛ de ye i muso ye n'i donn'i ka so kɔnɔ dorokiba bɛ bila forokiya bɛ bila fugulan bɛ bila i b'i cɛ tigɛ i ka pantalon classe la ceinture mɔgɔw yɛrɛ ɲuman na ceinture griffée n balimakɛ i b'o de ɲini ka pantalon ɲɛnamaw ɲini ka jean ɲɛnamaw ɲini ka tissu ɲɛnamaw ɲini ani chemise ɲɛnama ni body ɲɛnamaw hali n'a y'i diya cɛw ka chaîne ɲɛnama minnu b'a don kan na i b'a don i kan na k'i sigi muso ɲɛkɔrɔ so kɔnɔ salon kɔnɔ taama taama bɛ k'a ɲɛna i ka ci misɛnninw na soulier dagabanaw bi don so kɔnɔ muso de ɲɛ na cɛ b'a plaquer a muso de ɲɛ kɔrɔ ka bɔnbɔsiw di bɔnbɔsi tɛ ɲagasa ɲagasa kunkolow bɛ coiffer sanga ni waati bɛɛ tulo kɔnɔnaw nɔgɔ bɛ bɔ sanga ni waati bɛɛ senw bɛ jɔsi muso fɛ sanga ni waati bɛɛ k'i pari a ɲɛ kɔrɔ wa ka tila ka i kasa diya i muso ɲɛkɔrɔ fɛnɛ waati bɛɛ waati o waati n'i sigilen don da kɔnɔna kasa diya ne balimakɛ i ka da ko waati bɛɛ muso da kasa goma man di e ye cogo min dɛ i fɛnɛ da kasa b'a tɔɔrɔ de hali n'a m'a f'i ye walahi n'i bɛ muso kɛrɛfɛ kunkolo coiffer i k'a siw caraki carakilen bɔ bɔnbɔsi cɛ cɛ bɔ cɛ bɔ i k'a labɛn ka taa n'a ye kwafelikɛyɔrɔ la u k'a labɛn ka ɲa hali i kelen ni muso kelen ni aw b'aw ka so kɔnɔ kuma dɔ la i yɛrɛ bi i yɛrɛ bi non kabako don walahi tuma dɔ la fo muso yɛrɛ k'a miiri karamɔgɔba min bɛ kɛnɛma o de filɛ ne bolo yan muso tɛ dan sɔrɔ o la quoi walahi a tɛ dan fosi sɔrɔ o la i bila a ka disposition na a fɛnɛ bilalen don i ka disposition na mais cɛ dɔw mana na ka ban n'u y'u ko forokiya n'u bɛ bɔ forokiya n'u y'u ko dorokiba n'u bɛ bɔ dorokiba e muso bɛ cɛɲa jumɛn sɔrɔ i la a ɲɛ bɛ kɛnɛ ma hali n'a ka mago t'olu la hali n'a ka sira t'olu la hali n'olu bɛɛ y'a ɲɛkɔrɔ muso ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ mais walahi e min b'a bolo n'e y'a ka suna n'a ka farida ye a mago b'e ka labɛn cogo ɲuman na a mago b'e ka kasa dumani na a mago b'e ka tagama tagama misɛnni n'i ka demarisiw n'i ka kumakan dumanw n'i ka yɛlɛ ɲumanw na o tɛ se ka kɛ ne balimakɛ f'i k'i hakili to i da kɔnɔna la o tɛ se ka kɛ f'i k'i hakili to i tulo kɔnɔna n'a kɔfɛlaw la o tɛ se ka kɛ n'i k'i hakili to i farikolo la ne balimakɛ montre classew ɲini muso bɛ campagne de séduction monter cɛ ye cogo min na cɛ fana bɛ campagne de séduction monter muso ye ten f'i k'i muso lasɔn kolo kan f'i muso ka sɔn i ye kolo kan walahi a k'a dɔn ko kamalenni minnu bɛ kɛnɛma n'u bɛ pari ka ɲa k'u cɛtigɛ n'a bɛ facebook kan a bɛ youtube kan a ɲɛ b'olu cɛtigɛlen min na dɛ ceinture grifféew ni eh, samara classew ye dɛ a k'a dɔn ko min b'ale bolo hali ni cɛkɔrɔba de don ko nin bɛ kamaleniya nin kamaleniya jɔyɔrɔ ta wa ɲɛ tɛ maa si la ni nin kelen tɛ wa ne dagabana de bɛ ne fana bolo n balimakɛ k'i sen to yen a ka fara fara i ma ba don a la i m'a fɔ muso y'a ka entretien k'a la muso kan k'a dɔn a yɛrɛ ye ka entretien kɛ cɛ farikolo la cɛ senw na k'a sɔrɔ a ma f'a ye kodɔnbaga bɛɛ b'o kɛ ni cɛ taara yɔrɔ la f'a ka fu n'a ka kuru sentereke fu ni sentereke kuru ni sentereke bɔrɔsiw k'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ ɲɛnafin k'o minɛ o fana ɲɛnafin k'ale minɛ mɛ k'i sen to i ka mago t'i sen na k'i sɔni to i ka mago tɛ sɔni na ka sɔni fin k'a koyo k'a nɔgɔ fo ka sɔni bilen bolo sɔniw to yen k'u janya i bɛ cɛ dɔw bolo sɔni walahi i b'a sɔrɔ nɔgɔ de b'u jukɔrɔ u ka sɔni jukɔrɔ u ka mago foyi t'u sɔniw na u ka mago foyi t'u bolo la u ka mago foyi t'u farikolo la u ka mago foyi t'u donfini na karamɔgɔ hayidara ko ten ba madani den ni basitan den tura kelen sinsanfa cɛw cɛ musow bɛnba moriw kuncɛla sumuni ko n'a danna aw cɛ dama ma ko dalifini daliba fini kelen pe b'u wasa kɛ o bɛ se ka mɛn i la cɛ bɛ change muso de ɲɛkɔrɔ cɛ bɛ labɛn muso de ɲɛkɔrɔ wa cɛ bɛ kasa diya muso de ɲɛkɔrɔ ni kɔrɔ ko k'a bɛ kɛ muso kɔrɔ ka di ka tɛmɛ cɛ kan cɛ bɛ se ka kɛ denmisɛnnin na ka jeniya kɛ hali a san bi duuru muso fana bɛ se k'o kɛ kɛcogo de b'a la mɔgɔw tɛ kelen ye o ala ye danni kɛ a ma damakɛɲɛni kɛ mɛ e de y'o ye i fisi fasalen i joso jasalen b'i muso ɲɛkɔrɔ muso y'o ye ale parilenin don ka ɲa f'a bɛ maloya n'i ye cɛw kana sɔn sa kana sɔn i muso ka maloya n'i ye walahi i ka donfini n'i ka fɛnw labɛn k'a ɲɛkɔrɔ waati bɛɛ e de y'o ye fari koyokoyolen don cɛw ka tulu bɛ yen i tɛ tulu san ka d'a ma tan k'a bila so kɔnɔ n'i kora dɔrɔn a k'i mun n'i bɔra koliji la ka n'i sigi dɔrɔn a fɔ i muso ka tulu ta k'i mu k'a daminɛ kunkolo la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ fo sen tɛgɛ kɔnɔ fini min ka d'a ye a k'o bɔ ka na d'i ma ka tila k'i parfume ka ɲɛ ale fana b'a labɛn a b'aw sigi aw ka salon kɔnɔ walima aw ka gakɔrɔla la ka baro kɛ ni mɔgɔ min nana f'a bɛ perese k'a jira ko ne cɛ filɛ mɛ ka mago tɛ da kɔnɔna la ne balimakɛ ɲin bilennen b'i da kɔnɔ kulo kɔnɔna nɔgɔlen don kunkolo ferekelen don e yɛrɛ tɛ pɛn a dɔn yɛrɛ ko fɛn dɔ bɛ dugukolo sanfɛ k'a tɔgɔ ko pɛɲi baribu kɔni o bɛ janya sa fo k'o kɛ i bɛna fɔ a bɛna bilen a t'a pɛɲi a tɛ entretien k'a la farikolo bɛ fara fara fara o fɛnɛ man di dɛ furu duman ka di muso yeko ɲuman ka di koyi cɛ bɛɛ ye wa cɛ fana muso b'a fɛ muso fana cɛ b'a fɛ muso b'a fɛ a k'a cɛ yeko ɲuman de fana ye wa a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka perezante a ka labɛnw bolo e bɛ labɛn kɛnɛma n'i nana so kɔnɔ i joso jasalen don i bɛ labɛn kɛnɛma mɔgɔw de ɲɛkɔrɔ kɛ n'o tɛ i muso t'o dɔn dɛ ale ɲɛ b'i nɔgɔlen de la hali ni ji sigira ɲɛgɛn na ko tɛ ko ne t'aw ka saniyaba in na dɛ waati bɛɛ koli waati bɛɛ koli mɛ ni muso ma ko a b'e tɔɔrɔ i kasa b'a a kasa b'i tɔɔrɔ cogo min dɛ ne balimakɛ i fɛnɛ kasa de b'a tɔɔrɔ ten latikɔlɔ ɲɛnamaw ɲini ka parfɛn ɲɛnamaw ɲini n'i kora i ka to k'o fiyɛ muso fɛnɛ ka to k'a labɛn k'a wusu

cɛ dɔw bɛ yen n'u ye guloki kelen don a furu a furumuso b'a kɔrɔ a b'a don k'a bɔ k'a don k'a bɔ k'a don k'a bɔ a m'a fɔ k'a tɛ se finiko la foyi a t'i ka fini ni finiko sarala la f'a yɛrɛ b'a ko wa a b'i ka fini pase ka bila cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen fini bɛ se ka san kɛ a tɛ maka a la yɛrɛ o fɛnɛ ma fɔ sa ne balimakɛ kulɛti kɔnplɛ ɲɛnamaniw ɲini muso bɛ campagne de séduction monter cogo min na i fɛnɛ ka campagne de séduction monter i muso ɲɛkɔrɔ ten i fɛnɛ bɛ to ka kulɛtiniw don ka taa ni ka segin k'a fɛnɛ ɲɛkɔrɔ a b'i kanu don a la a b'i nege don a la a b'i hinɛ don a la kow ka ca muso yɛrɛ mana cɛ parilen cogo ni walahi n kalenna ala la cɛ mana muso ye lahala sugu dɔ la a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ cogo min na dɛ muso fɛnɛ mana cɛ ye lahala sugu dɔ la a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ ten safiyaba a ba a t'a dɔn a bɛ min kɛ tuguni kuwa mɛ i tɛ foyi kɛ min b'i nege don i muso la i tɛ foyi kɛ min b'i kanu don i muso la a bɛ daburu sama ɲɛ kumu o fɛnɛ ma fɔ dɛ furu t'o fana fɛn ye dɛ ne balimakɛ i tɛ sabali i ka maramɔgɔ de don a ka kan ka min kɛ dɛ de retour de kan ka k'o fɛnɛ k'a ye ala k'an ni saba bɛn kɛta ni fɔtaw la a sabanan i k'i muso somɔgɔw bonya cɛ dɔw bɛ yen u ka mago tɛ muso somɔgɔw la u ka mago foyi t'u la an y'an cɛ dɔ ye walahi a muso somɔgɔw a ba muso ba somɔgɔw komi muso bɛnkɛw u bɛna jɔ da la ka laɲini kɛ ka dɛsɛ walahi u ɲɛ tɛ da u balima u den kan a ka bonya foyi t'u yɔrɔ a ka mago foyi t'u la cɛ dɔw kumakan ye min ye ko ne b'i fa dɔrɔn de dɔn walima ne b'i ba dɔrɔn de dɔn mɛ somɔgɔw dun a bɛɛ y'a somɔgɔ de ye o muso somɔgɔw tɛ dan a fa n'a ba ma o i kan k'u bonya k'u bɛrɛbɛrɛ n'u nana k'u bonya k'u bɛrɛbɛrɛ i bɛ n'a fɔ i yɛrɛ b'i taw kɛ cogo min na ka muso bonya jira k'a kanu jira walahi cɛ dɔw bɛ yen n'u n'u muso bilala ɲɔgɔn na i kana kɛ danfɛn o danfɛn ye n'i nana so a t'a to i k'a dɔn abada ko min b'ale n'a muso cɛ n'a taara o bɛ sɔrɔ k'a daminɛ n balimakɛ kɛ faamu kɛbaga ye n balimakɛ kɛ kodɔnbaga ye kɛ kodɔnbaga ye n balimakɛ sabali i ni bonya ka kan i somɔgɔw ni bonya ka kan i muso yɛrɛ ni bonya ka kan somɔgɔw ni bonya ka kan ala k'an sɔn sabali la a naaninan kana i muso ka furu nafolo dun n balimakɛ k'i kan'i muso ka furu nafolo dun i ta tɛ n'i y'a bɔ ka ban i muso de ta don ale de sago b'a la mɛ k'a minɛ a la jagoya la k'a dun i bɛ taa ala faama sɔrɔ i lahara i b'a fɔɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ dɛ i ni min man kan kana sɔn ka maga o la min t'i ta ye kana sɔn ka maga o la min ma d'i ma kana sɔn k'o ta ala k'an sɔn sabali la a wɔɔrɔnan n'i bi don i ka sokɔnɔna la i kan'i ɲɛ kumu i kan'i ɲɛ kumu i nisɔndiya n balimakɛ n'i bi don i ka sokɔnɔna na an b'a fɔ yɔrɔ la wɔɔrɔnan na k'a jɔ yen inshallah don nataw la eh, a duurunan an bɛ dan wɔɔrɔnan na inshallah nin y'a duurunan ye n'i bi don i ka sokɔnɔna la n balimakɛ k'i k'i nisɔndiya i kan'i ɲɛ kumu walahi suma talahi cɛ dɔw bɛ yen n'i y'u ye kɛnɛma u nisɔn ka di u ɲɛ foninen don u walawalalen don kɛnɛmana la mɛ walahi n'u donna so kɔnɔ i bɛ n'a fɔ u ye janɛmɛ de sigi dudenw kun ale dontɔ so kɔnɔ a b'i ɲɛ kumu a b'i daburu sama a b'i funu a b'i tagamacogo bɛɛ changer e ala muso mago bɛ hinɛ la muso mago bɛ kanu na muso mago bɛ bɛrɛbɛrɛli la muso mago bɛ kumakan duman na muso mago bɛ dusukolo lafiya la muso mago bɛ farikolo lafiya la hɔrɔnmuso de ye muso ye n'a cɛ y'a ye dɔrɔn a bɛ nisɔndiya n'a ye hali ni cɛ ɲɛ kumunen don o bɛ cogo min na dɛ hɔrɔncɛ de fana kan ka kɛ cɛ ye n'ale muso y'a ye dɔrɔn a bɛ nisɔndiya n'a ye walahi n'a bɔra ka taa dugu la walima n'a bɔra ka taa kɛnɛma muso bɛ tɔɔrɔ ka degun f'a cɛ ka segin so waati min na kana sɔn n'e donna so kɔnɔ i ɲɛ kumunen don i daburu samanen i bɛ mankan ci fan bɛɛ fɛ i bɛ pɛrɛnpɛrɛn fan bɛɛ fɛ hali min tɛ kumako ye muso mana ɲumanya o ɲumanya kɛ cɛ ka bila cɛ ɲɛ n'a nana a b'o bɛɛ kɛ daburusama ye tellement que dɔw yɛrɛ b'u furumuso menacer bilahi hali ka kuma a fɛ n'a bɛna taa kuma a yɛrɛ furucɛ fɛ i halala i ka suna n'i ka farida i denw fa i daɲɔgɔn n'a bɛna taa kuma a fɛ a bɛ réfléchi mille fois de a b'a miiri siɲɛ ba kelen n bɛna taa kuma min fɔ mun bɛna bɔ a la n kan k'a fɔ cogo di ala ni jatigɛ ni kamanagan bolo wa a mana ɲɛsin a ma k'a b'o fɛnɛ fɔ a ye papa mun bɛ yen mun kɛra ne tɛ kuma caman fɛ dɛ i nana ci min na o ɲɛnabɔ i ka bɔ yala muso t'o fɛn ye sa nisɔndiya kɔrɔ ni cɛ donna so kɔnɔ muso n'a denw tellement k'u bɛ nisɔndiya u bɛ pressé walahi f'u bɛ boli ka ɲɔgɔn kunbɛn den kelen b'a meleke fan kelen na muso b'a ka turafasi kɛ k'a meleke fan kelen na u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ka ɲɔgɔn sɛnsɛn ka don sokɔnɔna la mɛ ni cɛ donna so kɔnɔ depi mobili mankan bɛ bɔ denw bɛ boli ka kurun ta ka t'u mɔsɔn k'u sigi u ba kɔrɔ cɛ fana bɛ na k'a sigi a kelen na a daburu samanen don a ɲɛ kumunen a bɛ tila dumuni na a b'i sigi a ɲɛ kumunen don a ka telefɔni kan baroɲɔgɔn jumɛn bɛ se ka k'e la n'i muso tɛ kɔnɔfɔɲɔgɔn jumɛn bɛ se ka k'e la n'i muso tɛ hali ni muso naani de bɛ cɛ bolo walahi kɔnɔfɔɲɔgɔn jumɛn bɛ se ka k'i muso la ni e min ye furucɛ ye ni cɛ tɛ i muso tɛ ni baroɲɔgɔn b'i la a fɔlɔfɔlɔ y'i muso de ye mun kɛlen don k'an ka furu tiɲɛ bi mun kɛlen don ka degun ni tɔɔrɔ k'an ka furu kɔnɔ bi sabula communication tɛ ka passer cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ baro tɛ cɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ cɛw muso kɛra telefɔni ye musow cɛ kɛra telefɔni ye yala ni cɛ bɛ cogo dɔ la muso dɔ ko walahi malimatu i mana nisɔndiya ka kuma karisa fɛ cogo cogo hali n'i bolila k'a kunbɛn a b'a ɲɛ kumu a t'i nisɔndiya i kɔrɔ a t'a walawala i kɔrɔ a t'a fari foni i kɔrɔ muso dɔ ko ne ma ko ale mana boli k'a cɛ kunbɛn yala la ilaha illallah muhammadu rasulullah minɛn min b'a bolo n'a y'o minɛ ko kuma dɔw la n'a ko k'a bɛ fɛn min dɔw minɛ dɔrɔn k'a b'a fɔ k'a ka ɲi ne balimakɛ i bonyana koyi e furumuso i donnen so kɔnɔ a bɛ boli k'i kunbɛn minɛn min b'e bolo e bɛ dɛsɛ k'o d'a ma k'a ka ɲi walahi nin bɛ muso faga muso dɔ ko ne ma ko malimatu n y'a dabila o de la dɔ ko n ma ko malimatu ne bɛ ji soli ka boli ka ni n cɛ nana walahi n bɛ nisɔndiya ka taa ji soli ka na ɲɔngiri k'a d'a ma a ko mɛ ne cɛ b'a fɔ k'a ka ɲi ko n ka t'a yɛlɛma n yɛrɛ sigilen ɲɛ na a bɛ a ka awa ji bidɔn bɔ k'a min a don ne yɛrɛ degunna n ko balimamuso foyi tɛ kɛ gansan kɔrɔ ma deli k'i ye ka ko dɔ kɛ dɛ a ko walahi malimatu n furu ni bi cɛ ala bɛ ne dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan n m'a kɛ n ko mɔgɔ bɛɛ ma da mɔgɔ la n ko n'o sugu de don awa ji bidɔn dɔ fɛn k'a bila yen n'a nana i b'a bɔ a ko hali ni n y'a bɔ a t'a min ala de bɛ gundo dogolen dɔn mɛ cɛw a ye ko diya musow la a y'a nisɔndiya musow kɔrɔ kana don so kɔnɔ ni ɲɛkumu ye walahi du o du kɔnɔ dudenw dusukun lafiyalen don du o du kɔnɔ dudenw ka kɛnɛ du o du kɔnɔ dutigi bɛ nisɔndiya dudenw kɔrɔ a bɛ baro kɛ n'u ye a bɛ tulonkɛ kɛ n'u ye a y'u kanu jira k'u hinɛ jira n'a bɛ don a nisɔndiya bɛ don a bɛ perese ka na a ka du kɔnɔna la n kalenna ala la n'a bɔra miniti duuru dudenw bɛ degun mɛ dutigi de dutigi de kan ka kɛ mɔgɔ ye n'a na ɛri sera dudenw bɛ perese n'a na ɛri sera dudenw b'u labɛn k'a kɔnɔ n'a na ɛri sera duden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ko papa bɛ na ni ɛri la n'a nana ka sɔrɔ i tɛ du kɔnɔ a man d'a ye mɛ e na waati mana se denw bɛɛ ka boli k'u dogodogo walima ka boli ka t'u sigi gɛrɛn ka bɛ kɛ fila ye olu n'u ba mɔsɔnnen don fan kelen fɛ e yɛrɛ ɲɛ kumunen bɛ fan kelen fɛ e furu duman bɛ min e kuma e ɲɛ tɛ tɔw nu ta la ne balimakɛ dutigiw bɛ yen n'u bɔra walahi lahara ala bɛ ne ɲininka a ma fɔ n ye dɛ ne y'a ye de n'a bɔra walima n'a ye a bolo voyage boloda walahi dudenw bɛ nisɔndiya sugu dɔ sɔrɔ don dɔ ta kɛra ne yɛrɛ sigilen ɲɛna ala y'a seere cɛ y'a ka mɔbili ta k'a bɛ taa dugu kɔnɔ a don u kulela de ka tɛgɛrɛ fɔ ne yɛrɛ jatigɛra n ko mun de bɛ yen ko karisa bɔra n ko lahawla wala quwwata illa billah a kɛra jahanama maliki ye i ka du kɔnɔ i musow cɛla i denw cɛla i ka maramɔgɔw cɛla olu bɛ presse ka b'u cɛla o la hali n'e sara a ka d'u ye o bɛ lafiya mɛ k'a sɔrɔ e bɔli kan ka k'olu ma degun de ye e bɔli kan ka k'olu ma tɔɔrɔ de ye ni dutigi ye voyage boloda walima de ka dugu kɔnɔ taga boloda i bɛ muso ni denw papa e kɔrɔ i t'i mɛn dɛ To i kana mɛn sa i kana sa an b'i makɔnɔ muso bɛ sigi k'a cɛ makɔnɔ f'a ka na waati min na hali n'i ye deux heures de kɛ ni sunɔgɔ ma tɛmɛ n'i ye walahi sunɔgɔ t'a ka juru to mɔgɔ la i b'i cɛ makɔnɔ cɛ yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'e b'ale makɔnɔ a mana na heure o heure mɛ n'e bɔtɔ don olu bɛ yɛlɛ de ka nisɔndiya ka dɔn kɛ n'i donna u bɛɛ ja bɛ tigɛ n'i ye ku bila u kɔnɔ a bɛ mɔ mobili mankan mana kilakisɔni da la bɛɛ kamana bɛ gan ka bɛɛ jatigɛ bɛɛ bɛ kurunin ɲini k'i sigi k'i mɔsɔn kɛrɛfɛ i bɛna fɔ depi ala y'u dan u ma deli ka yɛlɛ u ma hɛrɛ o ɲɛna dutigi o fɛnɛ ma fɔ dɛ n'i bɛ don so kɔnɔ don nisɔndiya ye n'i ma duden min ye o ɲininkali kɛ i bolo don u kun na i k'u kunkolonin la karese karese i ka nisɔndiya n'u ye i k'a jir'u la nin tan in kɔnɔ baarakɛyɔrɔ la o fana ɲɛnafin kun b'olu la i k'u ɲininka olu fana ɲɛnafin kun t'e la e fana ɲɛnafin kun t'olu la wa olu fana ɲɛnafin tun b'i la k'u lasigi waati dɔw la ka baro kɛ n'u ye k'u lasigi waati dɔw la ka tarikuw b'u ye diinɛ kɔnɔ k'u lasigi waati dɔw la k'u kalan k'u lasigi waati dɔw la ka ɲɛnamaya baro kɛ ni denw ye k'u lasigi waati dɔ la ka diinɛ baro kɛ ni denw ye balimakɛ ɛseke o tan b'e bolo hali nsiiri n'a ka nsiiriya dutigi bɛ sigi ka nsiiri da dudenw ye walahi ni kalan tɛ yen n'a ɛri sera yala den bɛ kalan dɔɔni dɔɔni den bɔgɔ kɛnɛ de don n'i y'a mɔ a bɛ ka bila cogo min na a bɛ ja ten den bɛ lamɔ ɛgiri sosiyali kɔnɔ n'a kɔrɔbayara ni ala ma far'a kan a bɛ kɛ criminel ye bilahi n'i ye den ladon lamɔ lamɔ cogo juguman na i ma kanu jira a mako b'a fa ka affection na a ma fa ma kanu jira fa ma diyaɲɛ jira fa ma fosi jira a la fo n'a kɛra ɲɛkumu ni daburusama sɔni sɔni paraw paraw paraw o tɛ mara cogoya ye n balimakɛ den ɲɛ b'a la ale ka ale ba ka di ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ i n'a ba bɛ baro kɛ i b'a bɛrɛbɛrɛ i bɛ nisɔndiya ba kɔrɔ i bɛ nisɔndiya ale yɛrɛ kɔrɔ i y'u kanu jira n'olu tɛ yen dɔrɔn fo fa bɛ mɔgɔ bila ka taa a ye t'a lajɛ k'a bɛ yɔrɔ min na ne m'a fɔ karisa ni nin heure se i kana bɔ karisa ne m'a fɔ ne na kuma sera n ka na o bɛɛ sɔrɔ so kɔnɔ m'a fɔ n ka na sɔrɔ i kolen don e dun ma ko mun de bɛ yen yanni n ka bɔ n ka sɔrɔ i kora a ye ko ka na walahi hali ni denmisɛnninw bɛ dutigi dutigi min nisɔn ka di a ka du kɔnɔ n'a bɛ baro kɛ n'a ka dudenw ye hali ni denmisɛnninw bɛ tulonkɛyɔrɔ la ni fa bɛ na 16 heures n'u y'a dɔn ko lagansara mana wele fa bɛ na so n'o sera dɔrɔn a b'a fɔ tulonkɛ i b'a kan mɛn ne bɛ taa so papa na waati sera n'a nana sɔrɔ ne tɛ a bɛ n kɔrɔfɔ ni mobili ko kɛnkɛnkɛn ni dutigi ma farati walahi a bɛ sɔn ka yɛlɛ duden dɔ kan ala ni denmisɛnninw bɛ girin ka pressé k'a kunbɛn mais e mana na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ tɛ girin kan i t'i yɛrɛ ɲininka i bɛ ka mun kɛ dudenw na dutigi ɲuman tamasiyɛn t'o ye dutigi ɲuman tamasiyɛn ye nisɔndiya de ye du kɔnɔ den ɲɛ b'a la i bɛ k'ale ba bɛrɛbɛrɛ i bɛ k'a kanu jira i bɛ k'ale yɛrɛ kanu jira walahi nin bɛ fɛn ɲɛ den ka lamɔ kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn mais n'i ye den lamɔ ni juguya ye ka den lamɔ ni ɲɛkumu ye ka den lamɔ ni daburusama ye baro t'aw cɛ foyi t'aw cɛ ne fa ni ma ni ala ma fara o den kan a b'i kɔniya walahi wa n'a ɲɛ b'a la i bɛ ka ko dɔ k'a ba la den bɛɛ ba ka d'a ye wa a b'i kɔniya o kama jɔn y'a laɲini de don ala k'an ni sawaba bɛn a wɔɔrɔnan de ye n balimakɛ i muso nisɔndiya n'a weleli ye ni tɔgɔ ye tɔgɔ min ka d'a ye e ala n'an ko k'an bɛ jɔ nin yɔrɔ in na an bɛ si yan ala k'an ni sawaba bɛn balimakɛ ko n'i b'i muso wele i k'i nisɔndiya k'a wele wa i k'a wele tɔgɔ fana na tɔgɔ min ka di i furumuso ye n balimakɛ ko tɔgɔ fitinin ka da e muso ka tɔgɔ fitinin da i la tɔgɔw bɛɛ la fitinin ka kɛ tɔgɔ saba ye a bɛ wele min na kɛnɛma a bɛ wele min na salon kɔnɔ an'a bɛ wele min na so kɔnɔna la ni muso sera ka kan k'o kɛ o bɛ cogo min na dɛ balimakɛ k'e fɛnɛ ka tɔgɔ dumannin kɛrɛnkɛrɛn ka da i muso la tɔgɔ dumani kɛrɛnkɛrɛn ka di muso la tɔgɔ min n'a y'a mɛn dɔrɔn a bɛ nisɔndiya cɛ dɔw b'u b'u muso wele ko princesse mɛ masakɛ den tɛ o a diyaɲɛ n'a kanu jirali de don sabula princesse ye masakɛ den de ye den min ka d'a ye n'a ɲɛmɔgɔnin don ma chérie i bɛ se k'a wele o la i bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛw d'a la diyaɲɛ jira mɛ cɛ dɔw bɛ yen walahi n'u bɛna muso wele n'a tɔgɔ de kaja ale kɔni ale bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ f'a muso tɔgɔ weleli kaja e kuma i tulo tɛ wele kan na wa yala ne balimakɛ tɔgɔ de ye ko kaja n'i bɛ tɔgɔ in wele i fana ta bɛ se k'a fɛ kadi tɔgɔ dumannin d'a la wala ma chérie nisɔndiya k'i muso wele kana dimi k'i muso wele i kan'i ɲɛ kumu k'i muso wele i kan'a wele ni fanga ye walahi cɛ dɔw bɛ yen n'u ye muso wele a sigilen ja bi tigɛ de f'a dusukun bɛ yɛrɛ yɛrɛ a bi pɛrɛn n'a ye sango n'i bɛ sunɔgɔ la a bi girin ka wuli de o fɛnɛ fɔra tɔgɔ min ka di muso ye n balimakɛ ko n'i b'a fɛ k'i muso minɛ ko ɲuman tɔgɔ min ka d'a ye o wele a wele o la n'i tɛ tɔgɔ dɔn tarawelelaka ninnu tɛ bɛrɛ dɔn a ɲininka tɔgɔ la walima i yɛrɛ ka tɔgɔ dɔw ɲini i k'a wele o tɔgɔ la i ka nisɔndiya k'a wele i k'a wele ni bonya ye i k'a wele ni majigin ye i k'a wele ni karama ye tiɲɛ don e de ye dutigi ye muso bɛ sabali i kɔrɔ ka majigi i kɔrɔ cogo min na walahi dutigi ɲuman e fana kan ka sabali muso kɔrɔ ten k'i tila k'i majigi a ye dɔɔni k'a da hakɛ la mɛ muso bɛ majigi i ye cogo min e tɛ majigi ale ye ten furu duman ka di dɛ mɛ cɛw n'aw b'a fɛ aw ka furu ka diya n'i b'a fɛ i muso ka kɛ cogo min na an karamɔgɔ dɔ ko ten a ma komi cɛ b'a fɛ a muso ka kɛ cogo min na dɛ i yɛrɛ de b'i muso dilan k'i jogo don a la a tɛ kɛ ni ɲɛkumu ye a tɛ kɛ ni daburusama ye a tɛ kɛ ni nɛnini ye a tɛ kɛ ni pɛrɛnpɛrɛnni ye a tɛ kɛ ni kumakan jugu fɔ ye muso ma waati bɛɛ muso nɛnini ka tafe kɔrɔla hakɛto bɛ kuma kɔnɔ o de b'e da k'a dɔgɔya waati bɛɛ la e tɛ kumakan duman f'i muso ye hali n'a ye baro duman ta k'i sɛgɛrɛ i b'a dɔgɔya k'a lebu ne balimakɛ i b'a fɛ a k'i dɔn cogo di a ka ko to i ta la cogo di hali n'i y'a wele k'aw ka baro kɛ a bɛ na ye a bɛ laban nɛni de ma a bɛ laban dɔgɔyalima de ma o fɛnɛ man nɔgɔn dɛ a ye se k'i muso faami k'i jogo don a la a tɛ se fɛn o fɛn na bilahi cɛ bɛ muso kalan muso fana bɛ cɛ kalan a tɛ se fɛn o fɛn la a f'a ye karisa a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de n'i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ tan de n'i bɛ na nin kɛ i bɛ nin kɛ tan de n'i bɛ nin fɔ i bɛ nin fɔ tan de hali kuma cogo ɲuman i fɛ bilahi i b'i muso dege a la a ka d'a ye n'e tɔgɔ de ko madu i muso k'i wele ko madu n'a y'a fɔ maa o maakɔrɔba ye k'a fɔ k'e t'i cɛ bonya tɔw k'a fɔ madu e ka madu tɛ tɔw k'a fɔ madu a ka ɲi olu da kɔnɔ ko madu walima bakari walima burama mɛ e da kɔnɔ o man ɲi e da kɔnɔ e man k'o fɔ o man ka bɔ e da kɔnɔ n'i ma farati denw b'a wele a tɔgɔjɛ la ko muso kana sɔn ka tɛ o cɛ wele a tɔgɔjɛ la an y'a mɛn an ka maakɔrɔw da ko n'i y'i cɛ wele a tɔgɔjɛ la n'a tɔgɔ de bakari e fana b'a tɔw k'a fɔ bakari e fana k'a fɔ bakari n'a jatigɛra ka bɛn n'a ye don o don balimamuso k'i bɛ kara sɔrɔ o la tɔgɔ duman dɔ d'a la o bɛ cogo min na dɛ n balimakɛ k'i fana ka tɔgɔ duman dɔ da i muso la a mako b'a la i ka muso wele tɔgɔ la tɔgɔ min ta a b'a dɔn pɛrɛ ale ka wolosɛbɛn kɔnɔ a nana a tɔgɔ da nana diɲɛ kɔnɔ tɔgɔ min dar'a la o de ye fatumatu ye walima o de ye kadija ye mɛ cɛ ka tɔgɔ muso yɛrɛ k'a ye ale furucɛ belebeleba in ka tɔgɔ duman dɔ dilan ka d'ale ma a t'a tɔgɔ fɔ a bɛ nin tɔgɔ in de fɔ a ma walahi don o don ni cɛ y'a tɔgɔjɛ fɔ a da la a bɛ cɛ lajɛ fɔlɔ e eh, kori ne ma fɛn dɔ kɛ karisa la min y'a tɔɔrɔ dɛ a ma nin tɔgɔ nin fɔ ne ma bi dɛ papa e kun dimina e ye ne wele n tɔgɔ yɛrɛ la i ma tɔgɔ nin fɔ i m'a ye wa ala ka ni saba bɛɛ furu duman ka di dɛ balimakɛ n'i b'a fɛ i ka furu ka diya sabali muso kɔrɔ i k'a ɲini k'a dɔn min ka d'a ye i k'a ɲini k'a dɔn min man d'a ye ale bɛ min k'e ye dɛ i fana o de retour i b'o fana tigɛ a ma a ye baro kɛ a ka échangew kɛ a ye hakilina ɲiniw kɛ a ye hakilina jiraw kɛ ɲɔgɔn na a ye kanu ni hinɛ jira muso mago bɛ kanu na muso mago bɛ bɛrɛbɛrɛli ko ɲuman na muso mago bɛ hinɛ na muso mago bɛ bonya na muso mago bɛ karama la muso mago bɛ ladonni ko ɲuman na muso mago bɛ fɛ la muso mago b'a cɛ ka dannaya la walahi furu bɛ labalo de i bɛ dumuni ni ji di i denw ma cogo min dɛ i ka furu dumuni n'a ji de y'i cɛ dɔnni ye k'a bonya ka ko to a ta la ka sabali a kɔrɔ a y'a f'i ye a m'a f'i ye n'i y'a dɔn min ka d'a ye i terikɛ k'o kɛ min man d'a ye n'i y'o dɔn a la dɔrɔn o dabila ko dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ cɛ la a t'a f'i ye k'a man di ye mɛ i b'a dɔn cɛ ɲɛ la directement k'a ɲɛ changera nin ma bɛn a ma hali a ka baro kɔnɔ baro bannen kɔfɛ yafa deli a fɛ i bɛ se ka kuma fɔ min b'a tɔɔrɔ ko kan'i cɛ degun kan'i cɛ tɔɔrɔ n'o tɛ lahara walahi i b'a ye lahara ka jan ala b'a dɔw bɔ diɲɛ na o bɛ cogo min na balimamuso balimakɛ n'i y'i muso tɔɔrɔ ten ka se t'u ye k'i muso degun ka se t'u ye walahi ala t'a to i la i ba de y'i muso ye a ni bonya ka kan i den de y'i muso ye a ni ladon ko ɲuman ka kan i balima de y'i muso ye ani ladonko ɲuman ka kan wa i den de y'i muso ye ani kanu ka kan ani hinɛ ka kan ani bonya ka kan ani bɛrɛbɛrɛliko ɲuman ka kan muso bɛɛ mago b'a cɛ ka affection na n'i ye jateminɛ muso caman bɛ yen bi o bɛɛ kɛlen muso tilan bɛɛ kɛlen don aja danse donnaw ye muso tilan bɛɛ kɛlen don burumusiba donnaw ye so kɔnɔna la muso tilan bɛɛ kɛlen don disa belebeleba donna ye so kɔnɔna la muso tilan bɛɛ kɛlen don tafesirilaba ye so kɔnɔna na hali a cɛ ɲɛkɔrɔ mun de b'a kɛ cɛ muso mago bɛ a cɛ ka appréciation na n'o ye i mana labɛn cogo o cogo cɛ k'a fɔ k'i parila e b'i labɛn i plaqué i cɛ ɲɛkɔrɔ i ka pagne tafe la ka boucle don ka chaîne don i tun t'o min kɛ fɔlɔ k'i kasa diya i cɛ ɲɛkɔrɔ k'i nisɔndiya i cɛ ɲɛkɔrɔ ne balimamuso i bɛ k'o kɛ cɛ min ye ani i bɛ k'o kɛ cɛ min ɲɛkɔrɔ a ka mago t'i la a ka sira t'i la a b'a kɛ komi duman ka da i y'i fini don i b'i yɛrɛ ye i ma fini don i b'i yɛrɛ ye walahi n balimakɛ i b'i furumuso décourager to k'a apprécier n'o ye ka to k'a fɔ k'a ɲana a jiri muso la k'a kanu b'i la hinɛ b'i la a jiri muso la k'a bonya b'i yɔrɔ wa a parili ka d'i ye wa a jiri muso la k'a kasa duman ka d'i ye waati bɛɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ change change fini de la mais u mago t'u muso ka fini na muso jɔn bɛ n'a yɛrɛ ka dépense ye a bɛ wari bɔ min ne tɛ hali ni muso bɛ miliyɔn baara de la kalo kalo a bɛ miliyari de sɔrɔ e ka dɔrɔmɛ mugan ka bon muso yɛrɛ bolo n'a ka miliyari ye i ta fara a ta kan n'a y'a dɔn k'a d'i ma alihamudulila n'a m'a dɔn i ka devoir de don i kan k'a kɛ i bɛ fini san i yɛrɛ ye cogo min dɛ i bɛ fini san i muso ye ten de n'a parila tila k'a apprécier kunu an tun taara ziyara kɛyɔrɔ dɔ la ziyara in bilala 17h30 an sera an balimamuso dɔ tun komi a ye ɲɔgɔn ta moto la an balimamuso dɔ an sera a ka da la dɔrɔn moto jɔra cɛ ko a cɛ ma ko na malimatu fo cɛ nana foli kɛ a ko malimatu to ka i ka ziyaradenw waju n k'an bɛ k'an seko kɛ a ko kuma dɔw la u ni waju ka kan sabula u bɛ sira bila n k'i y'o fɔ mun fɛ a ko malimatu u ye o ye eh, burumusiba de b'u la u ye o ye disa belebeleba ninnu u ka disa belebeleba ninnu bɛ min na ne ka ala dɔrɔn de b'a dɔn n k'a ma n balimamuso ne dun kumana aw fɛ ni cɛ bɛ yen kana sɔn ka disaba don ni cɛ bɛ yen kana sɔn ka burumusiba don ni cɛ bɛ yen kana sɔn ka disaba biri ni cɛ bɛ yen kana kanbanin don n'i y'a tɔ cɛ bɛ so kɔnɔ i plaqué a yɛrɛ ko ko aa malimatu tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ nin de fɛ i plaqué cɛ ɲɛkɔrɔ i bɛna a fɔ mademoiselle 15 ans hali n'i ye musokɔrɔba san bi wɔɔrɔ ye a ka kasa duman b'i la a ka nisɔndiya sɔrɔ n'i ye ka to ka tagama tagamaniw k'a ɲɛ kɔrɔ hali ni ci tɛ yen don soɲɛ kɔnɔna i ka bɔ walima i ka taa kɛnɛma i ka segin a ka se k'i ye k'i kunkolonin digi ka kɛ misɛnmani ɲuman ye ka bugulu ni sɛni kɔnpilɛw don ka bololanɛgɛw don bizu kɛ fari e, e, ka bizu don i farikolo la ka ɲɛda labɛn ka ɲa n y'a fɔ musow ye farikolo bɛ labalo de kunsigi fana bɛ labalo de n'i kunsigi ka jan n'a kɛra misɛnmanin ye walahi a yecogo cɛ ka ɲi hali n'a man jan n'i bɛ to k'a digi n'i ma saliya muso dɔw bɛ yen buguso buguni bɛ kɛ kunkolo la walahi ne ye muso dɔ ye buguni bɛ kunkolo la dɛ ale ta ma kɛ buguni ye dɛ a kɛra buguba de ye buguni da yɛrɛ kɛra de musow y'o ye turuba saba de b'u kunna dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la sa ne yɛrɛ ye muso ye ne ba i bɛ hakɛ to muso y'o ye turuba saba kunkolo bɛ kɔrɔ ka fusugu fo ka kunkolo kolo bilen u ka mago t'u kunkolo la tulu ɲɛnamaw tɛ ɲini ka kɛ kunkolo la foyi foyi tɛ kɛ kunkolo la ne ba o fɛnɛ man di dɛ i cɛ mako b'i ka labɛnni ɲuman na e yɛrɛ mako b'i cɛ ka labɛnni ɲuman na a ye ɲɔgɔn kalan a ka kuma ɲɔgɔn ye aw bɛna ɲɔgɔn faamuya ala k'an ni sawaba bɛn kɛta ni fɔtaw la musow ni bɛrɛbɛrɛli ka kan cɛw musow ni bonya ka kan musow ni kumakan duman ka kan tɔgɔ duman kɛrɛnkɛrɛn ka f'i muso ma kana wele a tɔgɔjɛ la n m'a fɔ jurumu b'a la dɛ mɛ a ka di muso ye kojugu a bɛ kanu ni hinɛ jira tɔw k'a fɔ kaja e k'a jira ko kaja don tiɲɛ don ko mɛ k'e ka ma chérie de don i kanubaga de don i ni diyaɲɛbaga de don i furuɲɔgɔn de don i denw ba de don nin ka di muso ye koyi walahi nin ka d'a ye kojugu ala k'an ni sawaba bɛn cɛ ka kumakan duman dɔw bɛ yen ni muso n'i y'a fɔ muso ye o y'a sɔrɔ bana dɔ bɛ muso dusukun na docteur ka serɔmu tɛ nafa ɲɛ a la i b'a sɔrɔ bana dɔ bɛ muso dusukun na analyse t'o ɲa mun b'o ban k'o bana tunu k'o cicatrice n'o y'o jelifɔn ye k'o bɔ muso dusukun na pewu pewu o ye muso ka kumakan du cɛ ka kumakan duman min a b'a fɔ a muso ye a b'a kanu jirali min k'a la k'a bɛrɛbɛrɛli min k'a la walahi muso ka dusukun dimi san jeli jeli ni kumakan damadɔni b'a bɛɛ bɔ yen cɛw a ye hinɛ musow la i ka maraden de don alikiyama jɔ don i tɛ siratu tigɛ fo ala subahana wa taala ka t'i ɲininka n'i ye mara in minɛ ka n'i ka mara kɛ ka ɲa i ye muso minɛ ka ɲa a ye ɲɛji kelen o kelen bɔ tiɲɛ kan alikiyama jɔ don i tɛ siratu tigɛ fo i ka t'a fɔ ala ye dɛ muso ɲɛji ye pɔsɔni de ye tiɲɛ kan kɔni an ka sabali furu tɛ se ka kɛ n'aw ma se ɲɔgɔn ma ayi dakɔnɔɲi ni nɛn bɛ kɛlɛ mɛ a ye se k'aw kɔ joona ala ka ni saba bɛɛ hakɛto bɛ kuma kɔnɔ n donna aw gasi la salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu ala ka muso bɛɛ kɛ fitinɛ yeelen i ka so kɔnɔ ala ka muso bɛɛ kɛ muso mandi ye i ka so kɔnɔ ala ka muso bɛɛ kɛ den barikama i ka furuso kɔnɔ ala ka muso bɛɛ diya cɛ i ka furuso kɔnɔ cɛw ala k'aw se aw muso kɔrɔ n'i sera i muso kɔrɔ i bɛ se ka fɛn caman kɛ ala kana cɛ si dɛsɛ sɔli ala rasuli